nin ba ma ci wara in hmm? bɔgasiriki i k'a dɔn nin kun ɲinɛna ala de y'ale da ale ye maa tɔw da bɔgasiriki i k'a dɔn tɛgɛ kara ka ngami hmm, hmm. n'i bɛ nin jogo jugu dɔn a n'a ye tiɲɛni min kɛ jamana in kɔnɔ a hinɛ t'i minɛ bɔgasiriki n'i hakili b'a la bato tumutu i k'a dɔn u ye gɛlɛya sɔrɔ maa min sara a la a bɛ ɲini ka se maa kɛmɛ wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko ma denmisɛn maakɔrɔba hadamaden nana masumanen bɔgasiriki ka sin ka taa bin olu kan k'olu ni kɛnɛ karaba a bɔgasiriki hali ni mɔgɔw y'i to yen mm. ala yɛrɛ t'e to yen bɔgasiriki k'a dɔn ɲama min bɛ kamalen nɔfɛ mm-hmm. a t'a to yen mm-hmm. i k'a dɔn ayiwa banbaanci ŋana don jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma fla bɔgasiriki i k'a dɔn o ɲɛmaaba don mm-hmm. min kɔni ka tiɲɛni a n'a ka janfa barika bonyana i y'a tɔgɔ dɔn de mm. inkinani atayɛ eh. bɔgasiriki n'a tɔgɔ fɔra i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ayiwa cɛ min don Bɔgasiriki nka i k'a dɔn ayiwa dogoyɔrɔ tɛ ala la sɛbɛnnikɛla ko mali min ye sɔrasikulu kun b'a nɔfɛ a bɛ waati jan bɔ nin faali tɛ mɔnɛ bɔ koyi k'a ɲɛnama minɛ bɔgasiriki o de bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn fɛn caman b'a la gundo la tiɲɛni ni dannajuguya wale min kɛra fo o ɲɛ ka se ka dɔn aw sɛbɛnnikɛla ko bɔgasiriki k'a dɔn a ni rebɛli caman de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kunnafoniw na ani sɛgɛsɛgɛli sɔrasiw ka gundo kɔnɔ bɔgasiriki k'a dɔn u y'a nɔ bɔ dɔɔni dɔɔni Mm. dɔɔni dɔɔni mm-hmm. maa min n'a labɛnnen bɛ mm. bɔgasiriki i k'a dɔn nizɛri ani nizeriya ni ɲɔgɔn cɛ mm-hmm. ee bɔgasiriki i k'a dɔn u ye ta k'a la ten gilayi bilali agi serifu ka se k'a mm-hmm. minɛ k'a sɛdini minɛ ten ngami bɔgasiriki sɛbɛnnikɛla ko nin ye tiɲɛni min kɛ bato tumutu la n'i hakili b'a la sɛtanburukalo tile wolonwula san 2023 i k'a dɔn a bɔ ba joli b'a kan maa caman de ni dajira o yɛrɛ k'i bɔ yen bɔgasiriki i k'a dɔn ayiwa banbaanciya wale caman kɛra i k'a dɔn siwiliw la gawo ni menaka san 2022 ale tun bɛ nin bɛɛ lajɛlen na bɔgasiriki k'a sababu kɛ mun ye i b'a ye k'a fɔ ayiwa jɛrɛjɛ jugu min bɛ mnla bɔgasiriki i k'a dɔn o ma o ale maa minnu kɛra sababu ye ka mnla lasigi sen kan a b'olu la mhm. o k'i bɔ yen mhm. a tun bɛ mali armɛ fana na koyi mhm. bɔgasiriki i k'a dɔn ale de sina ka mali armɛ fili ten taw ka sin ka taa don banbaanciya kɛwale la sɛbɛnnikɛla ko o armɛ kelen de filɛ ka tɛgɛ d'a kan u na gɔngɔli tora a kunna wa minanjugu minnu bɛ ta u bolo ka yaala n'a ye marafa ani ayiwa dɔnnikɛ minɛnw ale de fana kun y'o o o tabaa ŋana ye mhm. i k'a dɔn a tun b'olu yɛlɛma yɛlɛma cogo dɔn kosɛbɛ bɔgasiriki sɛbɛnnikɛla ko nin na kɛ jigi waaroba ye ah. ala m'u jigi waarola su fara tile kan sɛbɛnnikɛla ko mhm. min kɔni nin kɛwale ninnu ye bɔgasiriki cɛ min tora a minɛyɔrɔ la mhm. dan t'o fana na ah.